alamisadon utikalo tile wɔɔrɔ jamana fangabulon ɲɛma ni o ye abdulayi mayiga ye ale kɔni ye laseba kɛ a jabala la lase min kɔni ni o kun bɛ tali kɛ furancɛ fanga ka san duuru baaraw minnu kɛra ka se ka walawalali kɛ fanga yɛrɛ sera ka min kɛ a sigi ni bi cɛ ni olu bɛ tali kɛ lakanako kun kan sɔrɔko kun kan ale ni mali yɛrɛ ni jamana wɛrɛ cɛ kow ɲɛnabɔli ɲɛtaa minnu sɔrɔla o kow la ka se ka o walawala jamanadenw ɲɛkɔrɔ nin sigi in sen fɛ a y'a jira k'a fɔ ko mali ni algerie ko furukufuruku ma deli ka don u ni ɲɔgɔn cɛ fɔɔ ka taa se ɲɔgɔn tana tiɲɛ ma a kɔni bɛ foli kɛ ka ɲɛsin jamana ɲɛma fila ninnu ma ni o ye general d'armee asimi goyita ye ale ni algerie jamana ɲɛma u sera ka bɛnkan min sɔrɔ u ni ɲɔgɔn cɛ waasa ni jamana fila ninnu olu ka bɛnɲɔgɔnya bɛ se ka sabati cogo min na Maa kɛmɛ fila ani biduru ni naani o kɔni ye kɛlɛcɛ kuraw ye minnu bɛna fara jamana lakanabaaw kan ni maa kofɔta ninnu kɔni ye kalan jɔlen sɔrɔ lakanako kun kan sofurulaye ni o bɛ mɔpti mara la ni maa ninnu bɛ tali kɛ fɛn min ye maa bi segin ani wolonfila o kɔni bɛ bɔ dana anbasagu la ni o ye dɔgɔnɔw ka yɛrɛlakanajɛkulu dɔ ye maa bi saba o bɛ bɔ donsotɔnw la maa kɛmɛ ni bi naani o kɔni bɛ tali kɛ filajɛkulu minnu bɛ yɛrɛlakana bolo kan fana ninnu kɔni bɛna fara jamana kɛlɛcɛw kan yaasa ka se ka u ɲɛsin banbagaci wale kɛlɛli baaraw ma jɛkulu in ninnu bɛ bɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la segu mara mɔpti mara ani bajangara mara la nin kɔni ye hakilina ye jamana marabaaw fɛ ka se ka yɛrɛ lakana tɔn minnu bɛ yen n'a ma ɲɛ ko bɛɛ hakilina ye ka se ka i yɛrɛ lakana banbagaci wale kɛlɛw ma ka se ka u bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan jamana yɛrɛ ka lakana minɛn kɔnɔna la farikolo ɲɛnajɛba min kun bɛ to ka kɛ mali jamana kɔnɔ min ni a jɔra a ka can ni san bisaba ye ale seginna ka na kokura ye n'u b'a wele ko biennale sportive de bamako nin kɔni ye lajɛ ye min bɛna mali marabolo tan ni kɔnɔntɔn bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan bamako faaba la ka se ka farikolo ɲɛnajɛ baaraw caman boloda dɔgɔkun kelen kɔnɔna la min ni a daminɛna jumadon utukalo tile wolonfila n'a bɛ kuncɛ utikalo tile tan wɔɔrɔ nata la A baara daminɛ kɔni bolodala jamana fangabulon ɲɛma Abudulayi Mayiga ale ka sigi kɔnɔna la ni o senfɛ Niger minisiri min ka caw bɛnnen don farikolo ɲɛnajɛ ma ale tun bɛ kɛnɛ kan AES tɔgɔ la. Benin jamana ɲɛma kɔrɔ ni o ye Patrice Talon ye ale sugandila nin dɔgɔkun in kɔnɔ ka se ka fangabulon dɔ ɲɛmaya kalo fila yɛrɛ dɔrɔn a bɔlen kɔfɛ jamana ɲɛmaya la nin kɔni bɛ tali kɛ fɛn min ye sena ye ni o ye wasabulon mankan min bɛ jamana kɔnɔ ni ale kɔni kɔnɔna la maa mugan ni duuru o de bɛ sugandi jamana ɲɛma romuald wadagni fɛ patrice talon ale kɛra o maa suganditaw la ka fara benin jamana ɲɛma kɔrɔ caman kan minnu kɔni sigira nin wasabulon in kɔnɔna la ni a ɲɛmaya o dira patrice talon ma alamisa don tɛmɛnen Nizeriya jamana kɔnɔna la maa kɛmɛ saba bɔɲɔgɔnko olu kan nabilala ka bɔ banbagaci wale tigilamaw bolo arabadon utikalo tile duuru kɔni nizeriya jamana ɲɛmaaw ye lase kɛ k'a yira k'a fɔ nin maa kɛmɛ saba ninnu ni u minɛla jamana kaɲagayanfan fɛ ka taa se cɛmancɛyanfan ma ko u kan nabilala minnu yɛrɛ cɛma maa kɛmɛ ani biwɔrɔ ni saba olu minɛna fevriye kalo tɛmɛnen maa kɛmɛ ni binaani ni duuru olu kun minɛna nizeriya kɛrɛfɛdugu dɔw la Nizeriya jamana ɲɛmaa ni o ye Bola Tinubu ye, ale ye jamana finitigilakaw fo kosɛbɛ ka kɛɲɛ ni nin baara in tɛmɛcogow ye. An lajɛbaaw, nin de bɛ dan sigi an ka nin dɔgɔkun in lakalita jɛmukan na. An b'a fɔ aw k'an bɛn kari wɛrɛ nin waati kelen in na.